ụtụtụ afọ ọma ndị nke m afọ maa mma tata afọ tata dịrị anyị mma afọ tata weta ihe ọma afọ tata weta ogologo ndụ na arụ isi ike afọ tata weta ihe akụ akụ weta ihe enwe enwe weta udo weta ọganiru na ndụ anyị dị iche iche n'ụbọsị taa ụtụtụ tata dịrị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị ọmaka meere gị ise o nwere okwu m jiri bịa tata bụ ụbọsị afọ achọrọ m ikwu okwu n'ihe gbasalụ akwari ọmụmụ o nwere ndị na-akpọ ya ọda ọmụmụ nwee ndị na-akpọ ya akwari ọmụmụ ọ ya bụ okwu m ji n'aka wee bịa taata bụ ụbọsị afọ akwari ọmụmụ a na-ekwu okwu ya ọ mmụọ ọmụmụ mmụọ mmụba mmụọ akụ na ụba mmụọ ego or a goddess of increment goddess of fertility some people ife fa na-agabiga o nwee ya anụ di ọ ma mụta nwa ọ na-achọgharị nwa ọ na-agagharị ebe dị iche iche na-achọ ọmụmụ ọ bụrụ na ihe si na befa ọ bụrụ na akwari ọmụmụ e mebiri emebi na ọ ya na-esiziri onye ọbụna nwere onye na-atụ ime ebe ahụ ezi ọbụna akwari ọmụmụ ya e mebiri ya emebi ị ga-afụ that na ịtụ ime na-esi ike n'ebe dị ntu a ịmụta nwa na-esi ike n'ebe dị ntu a akwari ọmụmụ a e nwee lineage e nwee family e nwere ụmụnna ndị nwesili ya na mgbe gboo i bi ebe ahụ no matter otu ihe si wee dị ọmụmụ ga-adị ebe ahụ onye ọbụna ga na-atụ ime na-amụ but kịta ọ dịrọzi ụfọdụ nwee ụfọdụ mebie nke ha asị ha ha wepụ ya na ọ ihe ọjọọ ha bupụ akwari ọmụmụ dị na befa na ọ ihe ndị gboo na ọ alụsị na ọ bụrọ ezigbo ihe na modernization abatago civilization abatago na ụka abatago ha kpọrọ ndị ekpere bịa bupụ ọda ọmụmụ dị na befa ha wee nọrọ n'ihe isi ike ha wee nọlụ n'arịlị ha wee nọlụ n'ife mgbagwoju anya amụta nwa anụọ nwaanyị ịmụta nwa isi ike ọ wụlụ ụmụada nụjelu di anụje ịmụ nwa n'ezi ha bịalụ di a na-afịa arụ ịmụ nwa n'ebe fa nụje di esi ike a na-achọghalị nwa achọghalị ọ wụlụ ihe ahụ ọda ọmụmụ ahụ ebupụrụ ịbụrụ nwaada n'ịnụje di ịfụ na ọmụmụ na-esiri gị ike ịfụ na ịmụta nwa na-afịa gị arụ o nwere ihe bụ ya nụ sometimes ọ ihe akwari ọmụmụ a emebiri emebi ọ dị gị ntu a asị nwaanyị nwere ike ije kwube nwere onye ga-ege gị ntị enwere onye ga-ajụ gị ese enwere onye asị gị kọlụ pụọ na ụka abịago onye ọbụla na modernization ọ ada akọzi ụdị akụkọ a ime ife a na-akpọ itili akwali mkpu itile akwali mkpu a ịma na ọ bụrọ ife ị ga-eme n'ime ije sị ka ịbịa dozibe akwali a ka ịbịa dozie akwali ọmụmụ a ka ịnabata ya na ịma mmenwu ya itiela akwali mkpu ka ị ga-esi wee tie akwali mkpu a bụ ịbịa na ezi nna gị isi ebe a na-anụ gị di ịbịa na ezi nna gị ịpụtara bara na compound ụlọ ahụ ị na-ekwu n'onwe gị hei akwali a ga-ebuchiatakwa gị o mmụọ ọmụmụ ị ga-abatakwa a ga-ebuchiatakwa gị n'obi a ka ihe bịa dị mma ijekwube onye bụ okenye n'ezi a ijekwuru onye a bụ okenye sị ya nna anyị akwali ọmụmụ dịkwanụ mma ka anyị buchiata ya na ngwulu anyị a o nwere ike mgbe ahụ ikwuri onye asị ị kọgheriri jee zuo ike onye asị ị kọgheriri pụọ na ịmarọ ife ị na-ekwu itigolo akwari mkpu imego ife ikwesịrị ka ime itigolo akwali ọmụmụ mkpu ịnabara onwe gị so many things ihe ndị gboo emebisiri emebisi o ji ụfọdụ n'ọrụ ruo tata ọ bụrụ mmụọ ndị nna nna gị ha bubata asị gị bupụ ya na ọ ya na-egbu gị a na-agwa gị maka ancestral curse a na-agwakwa gị maka ancestral blessing must everything be about curse a na-agwa gị na nna nna gị ha dị cursed ịjụzie onwe gị ịjụ nke gị ịjụzie ihe dị gị n'arụ isoluzie nke ndị mba ọzọ agwa gị bupụ ife nna nna ha bukpute gị bupụ alụsị nna nna gị ha bukpute na kịta na ịmaghị ihe o nwere ife anyị ma ọ ndị mgbe ochie ya bụ ihe ma ihe o nwere ihe ndị mgbe gboo fụrụ ha ji wee wekpute ihe o nwere nke bụ nke bụ ka ọ bịa chee ngwulu enwere ihe a ga-abịa ebukwute arụsị a ga-abịa ebukwute mmụọ a ga-aba na-akpọta na ngwulu ọ bụrụ ka ọ bịa chee ngwulu na ife ike ama mme ụnụ ihe ọdachi ama mme ụnụ ebe ị nọ na before ihe ike a na-eme o tinye gị n'aka ikenga ikenga gwụrụ ada ajụ oyi o tinye gị n'aka ikenga o tiri ana gị ime ka i move from that place ị nọ ị na-apụ from here to here gwa gị na ihe dị ntu a mere ebe a ị na-eti mkpu ọ ihe ndị gboo debelụ mana ịbịazi were ihe ndị a niile tinye n'azụ isi na o nwerọ isi agwa gị sị gị na ọ curse aghọlịa gị iburuzie ife ndị nna nna gị ha webatalụ na-eche ngwulu ihe ha ji eme odogwu ihe ha ji eme dike bụ onye buru ọgwụ bịa ọ bụrụ mmadụ bu ọgwụ bịa before ọ na-abata na compound ọgwụ niile ada ajịja ọ bụrụ mmadụ bịara ini ọgwụ before ọ na-abata na compound a ọgwụ onye a bịara ini adaa ajịja ndị gboo ewebata ya debe na ngwuru webata ya nye na ngwuru ịpụtazie tata isi na ọ bụrọ ife ịpụtazie tata isi je emebie si je ebupụ ị marọzi na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike iweluzie nke gị debe n'ụsọ nke gị abụrụ ife ilu ị na-ebigharị aka ije obodo oyibo kama ị ga-emebe ọfụma ị na-ana azụ ị na-enejere ndị ọzọ anya sị na ndị a na-eme ọfụma ndị a na-eme ọfụma onye ọbụla ifuru na-eme ọfụma nwere ihe na-akụrụ ya egwu onye ọbụla ifuru na-aga n'iru nwere ife na-akụrụ ya egwu isi na ndị a na-emebe ọfụma ibulu ife nna nna ha webatara tụfuo ibulu akwari ọdọ ada ọmụma ọdọ ọmụmụ ndị gboo ji atụ ime amụ nwa ndị gboo ji akpa ego iweli ya tụfue iweli ikenga nna gị tụfuo isi na ikenga nke ị ga-esenyite nke ya ma nsenyite onye fụrụ nna ya fụrụ ndị gboo ịkpọrọ ife gị ife igbo si na ịkpọ ọba gị mkpọkọrọ eju agbata obi eweli ya kpolu ntụ isi na ife a ndị gboo webatara ọ bụrọ ife o nwerọ ebe iji azụ aga ị ga na-emove ị ya na-aturn in circle ụfọdụ asị fa nata village be nna fa be nna fa a na-achụ fa ọsọ ana igbelu igbe dọọ ọdụ taa aja dị na ya be nna gị a na-achụ gị ọsọ ị chọrọ ịnata isi ndị ọjọọ ga-egbu gị ndị ọjọọ ga-egbu gị ke ka isi believe na mmadụ ga-egbu gị na ana be nna gị ana anwa egburọ gị mgbe niile na-alịgharị na ya ana anwa egburọ gị itogide tonie ịpụzie ịmara ife isi na be nna gị abụrọzi ya iweluzie mba onye ọzọ iweluzie nke ndị ọzọ melu meluzie nke wee si na ọ nke a bụ nke gị ịgbakụtazie ife dị gị n'arụ gbakụta ya azụ o wee na-eme gị ihe ị sị onye ahụ nata be nna ya ọ na-agba ọsọ ị makwa na o nwere ihe be nna mmadụ na-eme n'arụ mmadụ be nna enwere ihe ọ na-etinye n'arụ ị bata na ngwuru be nna gị i wee gbapụ akpụkwụ gị were ọkpa ya gbalụ ten toes gaghalịa na the compound ị fụ the vibration ị fụ the the positive energy ị ga na-eme absorb from the earth ị fụ the positive o nwere ọnọdụ ị ga na-agabiga o nwere ihe ga na-eme gị you go to your fatherland ị bịa ebe ahụ i kpolo aja dị na be nna gị jebe mba anwa i kwube okwu na the aja ọ dịlị gị ile ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike ụfọdụ bụ a fụ ndị na-eme ọdịnala ya ewelie na ọ ndị iberibe na ọ ndị ụwa fa gwụgo na ọ ndị onye gwa anyị ewelie na ọ ndị amarọzi ife fa na-eme na onye na-eme ọdịnala bụ onye amarọ ife onye ọbụla ya na mmụọ so ife alịlị adị eme ihe ụta adị eme the person ị na-agbalụ be nna gị ọsọ ị na-agbala ana be nna gị ọsọ enwere ụdị ihe ọjọọ mmadụ ga-abụ ọ na-eme gị ụdị ihe ị ga na-agabiga ị gaa n'iru ana i jee n'iru ana jee kpesara ana ife niile abụrọ ọgwụ aja karịrị nsị ife niile abụrọ mgbe eji je kekọọ mgbe eji taa ya a gwa gị akpọzina ndị nna nna gị gị welu nna nna gị ha debe n'ụsọ ị gọba ọfọ kpọọ nna nna gị a gwa gị na ị na-agọ mmụọ na onye ọdịnala ị na-agọ mmụọ ị na-agọ mmụọ nna nna gị ha ha ma disappoint gị a sị jee kpebelu nke ndị ọcha jee kpọba Peter jee kpọba Paul kpọba Elijah onye bụ Elijah Elijah amarọ gị o nwere ihe ndị ị na-akpọ ga-emelụ gị ha ga-ebu ụzọ zachaa ndị nke ha ihe a bụ ancestors ndị ọzọ ndị nwugokwala anwụ those people anwụọna if at all na ha mere exist they are late a sị gị na ọ fa ka ọ ya-abụ ị kpọba i nwee freedom mana ị kpọbazie nke gị ị kpọbazie ndị nke gị ọ ga-abụ fa nụ onu gị ozugbo ihe ndị nna nna gị ha bụ ha nụ onu gị ozugbo ha gbala ọsọ bịa mara ihe na-eme gị i kpoli ya debe n'ụsọ ị sị na ọ bụrọ ife o wee na-agha gị arụ ihe ọbụla nna nna gị wepụtara i mebiri ọ ga-agharịrị gị ahụ adị ekpeta ya n'ụka adị emepụkwa ya na deliverance ị ma mgbata ya n'ọsọ ị ma njete ya n'ụka ọdịbendị dị ile fa mana a na-ekwu ị sị mba ihe a bụ ihe rụrụ arụ ihe a bụ ihe ndị mgbe ochie ihe ndị mgbe ochie ahụ ejide gị na-ekelụkọ gị ihe ndị mgbe ochie ahụ jide gị na-eme gị ihe ọ dị ka ebe a dọrọ na dibịa ọ dị ka ngwuru dibịa dị unu etozie ma na dibịa bụ ihe ndị ọjọọ ma na dibịa abụrọ ezigbo ife ma na dibịa bụ ihe ndị akalogheri nọ ihe onye a akọjugo gị isi gwa gị na na ancestral curse so gị ị jụrọzi onye ahụ ancestral curse enwekwa blessing nna gị ọ bụ o metere ife ọma n'ụwa wee nwụ ị na-eze ị na-agba ọsọ ana be nna gị mana ị na-agba ọsọ ancestral nya curse but ana nna gị ị na-azọ ya ị na-azọ ana obi be nna gị ị chọọ ka i keta oke na ana nna gị mana ị sị na ọdịnana adịrọ ị marọ na ana bụ ọdịnana ị na-agba ọsọ be nna gị be nna gị abụrọ gị ife ọ na-emebiri gị ihe luo taa onye ọbụla mepee anya go back to your root o nwerọ ihe ọjọọ dị na ị na-eme ọdịnana enwerọ ihe ọjọọ dị na na na na-acknowledge forces spiritual forces so gị is not a bad thing ọ akwari ọmụmụ a m jiri maka ya wee bido okwu tata emebie n'ihe ihe niile ihe niile mmadụ na-agabiga amụghị nwa abụrụ na na aka kechi gị ụfọdụ na-abụ ọda ọmụmụ dị na ezi ad- ọda ọmụmụ dị na ngwuru ebupụla ebupụ wee jide onye ọbụla kee agbụ debe ị na-agba mbọ mbọ ga na-aghasasị ị na-achụ ego ga na-aghasasị ị sị na ọ bụrọ ife i mebisiri ihe ndị nna nna gị ha ndị anwa na-asị gị gị jee bupụ ihe dị be nna gị mebie ike nke nna gị nke nna fa dị nke fa dị ha edebe ha ezuo ya bịa na-asa gị isi na-aghọrị gị gị weta nke gị ka e mebie i kwudosi ike na-eso mmụọ mmụọ ga-emere gị ife i kwudosi ike na-eso mmụọ ihe ọma bịa na ndụ gị i experience ya peace i experience ya peace ị gbadebe ọsọ be nna gị gịnị na-achụ gị n'ezi nna gị anyị gbere igbede ọdụ ogburọ gị mgbe a ngwulu ahụ ị nọ o nwere ndị tara afụfụ ya be nna gị anụnwa i totelu fụ ị bịazi kịta ị marọzi enwere ndị tara o nwe ndị gbara ọbara o nwe ndị gbara okpofu o nwe ndị suffer wee fụ na ngwuru a kwudosi ike i wee tota wee mụọ gị wee fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ acknowledge those people na ọdịrịzi i reject ya your ancestors your offspring your offspring must surely reject you ụmụ gị ga reject gị ndị ahụ tara afụfụ wee fụ na ngwulu gị kwudo ndị ahụ tara afụfụ wee kwụ- fụ na ezi be nna gị nọdụ na ọ darọ a wee mụọ gị ị fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ i wee tozie wee maa na i jebezi ụka i wee tozie wee mala ife wee sị na ị fụna ụzọ i wee kpoluzie ndị a debe n'ụsọ sobezie ndị mba ọzọ sobezie ancestors ndị ọzọ ị marọ ebe e ni ịmakọtanye akụkọ fa ị sị na ọ ha kazi gị mma i reject ndị nna nna gị i reject ndị tara afụfụ n'isi gị i reject ya ndị e megburu emegbu ndị e bulu agha dị iche iche fa nọdosi ike ka ngwulu a wee kwụrụ ka e wee mụta gị ka ị nwee ebe ị nọ a mụzie gị ị malụzie ihe esi na ị chegharịana esizie na ihe niile ha mere bụ ife efu ime ya ntu a you will continue to move in circle ị ga na-aga agatụ iru agatụ azụ ife ị na-eme ga na-ada ghata ghata ghata ọ ya ka m si ka m lụtụ aka n'ụbọchị tata ụtụtụ afọ dịlị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị ọ ka bụkwa onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri nnete ihe ọma meelụ onye ukwu meelụ onye nta nke onye chiri ya zelụ ọgazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla bụ onye gboo ọgazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla na mba ụwa gbaa gburugburu ebe onye anọ na ana m ekene onye ọbụla ana m echeta unu na ịgọ ọfọ m ihe ọma bịa mezuo ya dịrị onye ọbụla na mma biko chiyakwulu your root go back to your root ebe anwa ka ike dị ebe anwa ka power dị ebe ahụ ka nnwere onwe nọ ebe ahụ ka ihe dị mma dị ebe a ka ị ga-esi wee tọpụ n'agbụ ọbụna ji gị ọgazi bịa gazie ya dịrị gị na mma biko ị nweta video m a ị share ya ihe ọma meelụ gị ọgazi gazielu gị ihe ọwụna i tili aka ga-agara gị agalụ uke ụchụ ama mgbachu gị osisi fụrụ gị na-atụ nkwe osisi a majiri dapụ onye isi gị na-awa aja jiri nke ya chụọ ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya nkili nkili ka a na-ekiri ododo ejiri ododo eni ozu okilikili ka a na-agba ukwu ose ada alị ukwu ose enu oji ọfọ ga-ana ihe ọma meelụ gị n'ụbọchị tata ya gazielu gị ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-afụkwa oge ọzọ chetakwa na ị nweta video a ị share ya ọ ka bụ onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri nnete ya gazielu gị daalụ